which is unfortunate um, ine so far ndalandira oro amafuna nditumizire ndalama not less than 20 something million koma ndauza anthuwa kuti group ya make malawi uh, great again we have not yet established and the bank accounts are not yet there so many things are not um, the structure itself is not in place Ndeno ndawauzaso kuti panopo ife sitingatenge ndalama ya munthu wina aliyense because the aim is not to to to to to have it as a our survival kit aa the aim is to educate Malawians the aim is to tell Malawians what was happening what is happening people who have stolen money from public coffers

ah, sikufunika ine multiparty democracy and parties must respect each and every individual no matter how popular that party may be koma azichita kulemekeza munthu aliyense chifukwa munthuyo in, in, in an adage an english adage of say there cannot be a society without an individual an individual forms that society so ifeyo tikunena kuti each and every individual person is very important uh, in our society very important again in our community ndeno panopo tikubweza ujeni ndalama zimene zinafuna kuti ap- apasidwe tipasidwe zonse zena kubwezedwa chifukwa we have not yet uh, more like told the president kuti achita approve chinthucho if there is an input let that input be in in in in, in it here so is- tisatenge ndalama ya munthu wina aliyense and ndikuchenjeza aliyense amene akufuna atenge ndalama in the name of this kuti ndalamazo ayi ife sitifuna kuti tilemere pa ujeni apa ayi koma kuwauza amalawi chilungamo cha how to protect a president and how to protect the future of democracy in our country chinanso ndikufuna kuti m'Malawi muno mukhale uh, a free uh, co- you know, society ya- yathu yonse ikhale kuti ili free from corruption corruption ndi imene corruption ndi imene ikupangisa kuti m'Malawi muno ma project ambiri asakhaledi kuti as, as, a, a, a, atha kapena atsirizidwa chifukwa anthu ambiri adya corruption pali zina zake ku Ntcheu world bank inapereka ndalama ku Ntcheu kuti akonzere za kacha mafumu chani ndalama zonse zija zinadyedwa palibe ndi ndalama imene inapita ku project imene world bank intended to do ku Ntcheuko which is very sad how can we promote uh,

manurses taona kuti wodwala akhoza kupita kuchipatala iwo ali apo akucheza akucheza akucheza pa whatsapp pamene uja munthu uja is unattended or she is not attended to um, nde zimenezo tikufuna kuti uh, make malawi great again ipite all areas that uh, retards development of our country andinso aziphunzitsi ana akapita kusukulu mpeza ali pama whatsapp ali busy iwowo sakulabadira kuti ana kutani ayi ana ena amavulara koma iwo akuti akufuna ntchito boma liziwalipira nde boma silingalipire such people pamene iwowo ali pama whatsapp mmalo mwakuti agwire ntchito imene analembedwera. zinanso zakuti mukamayendetsa magalimoto mupeza pa road block apolice onse ali busy pa whatsapp mmalo mwakuti athandize uh, anthu oyenda pa msewu pali road block ali busy mukhoza kuyima apa ali busy kaye pa whatsapp amanyamuka mmene akufunira kubwera kuzayamba either kusegula or whatever that they were looking for Atakhala pa whatsapp more than 10 minutes iwe ukuyembekeza pamenepo zimenezo tikufuna kuti zithe that's a culture of impunity and we don't want that culture tikufunanso kuti eh, tichite kuti ma ministries ma ministries ena ino ndi ndisanapite kaye ku ministry ku escom last week peter ab- a- ali pa mpando ma bosses akumeneko uko anayamba kulemba ma engineers kuwachita backdate ma engineers kulembedwa last week koma ma engineers akuchita backdate kuti analembedwa kuti mu June amalandiridwa Monday yathayi koma aku- aku- akukhala ngati ali ma promotions pompo anthu angolembedwa kumene ma promotions pompo backdating ngati zonse zija tofuna kuti uh, bungwe ngati imenelo or anti corruption bureau akafufuze kumeneko and information Tichitaso share ndi a police, fiscal police, ndi a police kuti azimva tizikhala nawo limodzi any information that we have we should be able to give it to them as well and the proof of that particular information and and whatever that is there nde inonso tinamvaso kuti ku neef ku neef aku anthu akupita secretary kukachosa ma file ah, koma anthu anawuza kuti musagwire ntchito akukachosa ma file zonse zija akuti abise information imene kumene sakuziwa kuti tinatenga kale zonse zija tili nazo angovutika chifukwa sangafute zimene tinachita transfer zimene tili nazo m'makompyuta mwathu m'mafoni mwathu angovutika kaya otcha mafailo onse we have uh, everything that is supposed to be uh, to be done sono ma mps onse amene amakaperekera ku army eh, a- a- a- ku maoda ku army ku polisi amene amaperekera maoda mu government institutions ma mp akale a mcp nonsenu tili nanu tili nanu nonsenu tili nanu tikuziwa zimene ma billions and billions mubweza zonse zibwerera ku boma zigwira ntchitozo ndalama kaya mwabisa kuti kaya ndi london kaya ndi munyumba kaya ndi kuti kaya mwabisa kaya kuti kaya kuti titenga tili ndi information imene yakuti inuyo simukuiziwa information imene ilipo tinakhala chete chifukwa chakuti kubwera overwhelming overwhelming overwhelming overwhelming ine sinaziwe kuti amalawi ali so patriotic like this kwabwera information that i never thought these things are taking place uh, or they took place in malawi no no no no sono zosezo tili nazo Koma ndichenjeze mwa ifeyo amene tikufuna tilowe bungweli tikhale wokhulupilika tithandize Malawi isakhale personal ayi enafe we are just interim we will have to take over and and and and and help Malawians some of us will just be helping you knowledge wise and and skills critical skills will be able to share with you so that uh, you are able to do for Malawians and, and, and protect the leadership that we have it here and the future of democracy and especially corruption kuti corruption ithe m'malawi muno izo ndi information kuti ndithu zoona makuluakulu timasewera kwambiri m'malawi muno even institutions of higher learning tertiary institutions institutions of higher learning ndithu kumapereka madegrees kapena kupereka chani auke ndisiye za madegrees koma kuma- kumalembaso anthu ndithu through corruption ah, anthu ena they are not supposed to be there but they are there through kuziwana or mwana wa ndani wa chibale ayi let us make these institutions pure these institutions uh, that they should be there for the sake of national development in the country because an investment in education is an investment in national uh, development then also paliso zina zimene panopa sininganene koma Ya, tili nazo zimene amalawi azazizimuka patsogolo kuti zimenezizi zimapangika. A president anena kuti he is not a president of a certain tribe, no, he is a president of all Malawians, all Malawians of all regions, of all tribes. Why anena zimenezizo? Because he was overwhelmingly voted by all Malawians.

over anthu ayamikira kwambiri speech imene ananena professor arthur peter mutharika ndiye ndikamanena kwa anthu kuti he is the greatest anthu ena amati akaluwa mukuonjezera no you are looking at the activities of a person the activities and good deeds ah, zimene amapanga munthu ndikumanena kuti this is great mukamati this is great sikuti ndiye kuti mukupembeza ayi koma mukunena chilungamo kuti this is great so that is what happening i will say much more tomorrow good morning